Bhuel Dia dhaoibh, cén scéal é. Fáilte go dtí eipeasóid uimhir 17 de Plé go Spraoi. Agus tá muid á dtógáil sin anois inniu an. 7ú lá, mar sin, tá muid seachtain díreach sa mbliain nua i mí Eanáir. Agus tá sórt rud beag casacht ar Rebecca, mar sin, is dóigh go mbeidh mise ag déanamh an chuid is mó den caint inniu, ach ar aon chaoi. Ní bheidh sé sin deacair, Feicfidh muid, feicfidh muid. Bhuel, go hiondúil bíonn sé caoga, caoga, nó b'fhéidir mbíonn tusa rud beag, bhuel, an ceann deireanach a dhéan muid roimh an Nollaig, bhí mise an-sórt tuirseach an lá sin, agus bhí sé uair an chloig, mar sin, go hiondúil bíonn sé, you know, thart ar leathuair nó mar sin, ach mar gheall ar an leathuair breise sin, bhraith mise an-sórt tuirseach. Ach bhí tusa nós Energizer Bunny, bhí tú ag coinneáil ort, coinneáil ort, mar sin bhí tú. Is dóigh gur dhéan tusa 65 70 faoin gcéad den caint, b'fhéidir, an lá sin. Ach tá a fhios agat féin, nuair a thosaigh muid an podchraoladh sin, ní raibh mise ag iarraidh an podchraoladh a dhéanamh ar chor ar bith an lá sin, bhí mé an-tuirseach agus, ach sin, nuair a thosaigh muid ag caint ansin, bhreathnaigh mé go dtí an dúshlán. Bhí slaghdán ort, bhí slaghdán ort, an fliú sin, a bhí ag goil thart. Bhí. Agus anois tá casacht eile orm. Cheap mé, ó, mar gheall go raibh an fliú sin orm roimh an Nollaig, dúirt mé, 'Ó, tá seo iontach anois mar beidh sé caite uaim roimh an Nollaig agus beidh mé togha. Ansin fuair mé, thóg mé rud éigin eile ansin. Nuair a chuaigh muid go Maigh Eo, bhí slaghdán ar cúpla duine ansin agus tá mé ag ceapadh gur thóg mé é sin. Ach ní raibh sé chomh dona leis an feckin rud a bhí orm coicís roimhe sin, ní raibh sé chomh dona leis sin. Ach tá an casacht sórt ag fanacht, níl mé 100% fós ach. Níl, níl ach seachas an. Seachas an t-am sin nuair a bhí an dose ort, beagnach míobhán anois, beagnach míobhán, bhí tú an-tuirseach agus bhí, bhí cúpla, nuair a dó nó trí de laethanta, ní raibh tú in ann aon rud a dhéanamh mar sin, ar a laghad anois, cé go bhfuil casacht ort, tá tú fós in ann bheith ag obair agus bheith amuigh ag siúl agus ag déanamh rudaí. Bhuel, tá duine eicínt ag cur iachall orm an podchraoladh a dhéanamh, mar sin níl aon rogha agam. Sea, bhuel, tá sé chomh maith coinneáil ag imeacht nach bhfuil, mar sin, ach. Sin é, níor, níor mhaith liom an chéad eipeasóid den bhliain nua a chur ar athló nó a chur siar níos faide ná ba cheart dúinn ach mar sin beidh sé ag teacht amach Dé Sathairn beag seo. Sea, sea sin é, le cúnamh Dé. Agus tá sé, tá sé sórt barrúil mar gheall, úsáid, deirimse rudaí nós Dia dhaoibh nó le cúnamh Dé nó rudaí mar sin, sórt. tá Dia ráite, sórt. Ach sea, ní duine cráifeach mé ná aon rud mar sin, ach ní chuireann sé sin as dom, má deireann tú Dé Céadaoin nó Dé hAoine nó. Ach ní bheadh daoine mar sin faoi na laethanta, ach b'fhéidir nach mbeadh siad ag iarraidh Dia dhuit a rá, nó le cúnamh Dé. Ach nuair a bhíonn mise ag rá le cúnamh Dé, níl mé i ndáiríre a rá liom féin go bhfuil mé, tá 's a'd, ag fáil cúnamh ón. fear mór thuas staighre, tá 's a'd? Nó bean mhór thuas staighre, tá 's a'd? Sea. Á sea, sin an rud, is sórt nós atá ann. Is nós atá ann, is sórt nós a chuir ó le cúnamh, le cúnamh Karma nó le cúnamh an Universe nó le cúnamh an, tá 's a'd, sé níos fhriocht, sé níos fhriotaiteach, le cúnamh Dé. Cad é le b'fhéidir, tá súil agam, ach. Sea, nuair a deir tú le cúnamh Dé, tá sé go deas, is sórt cuireann sé sórt I mo thuairimse, cuireann sé leis. Ní ní gá dhuit bheith cráifeach nó ní gá dhuit go gcreideann tú i rud eicínt, tá 's a'd, i nDia nó nó rud eicínt. Is just rud deas le rá. Níl 's a'm faoi em ceantrachaí Gaeltachta eile ach em tá 's a'm anseo bíonn daoine ag caint faoi Santy agus bíonn siad a' rá an fear mór. ó, tá 's a'd, cúpla lá eile beidh an fear mór ag tíocht agus tá 's a'd ehm, tá 's a'd bhí an fear mór sa halla nó pé ar bith cén rud. Sea. Agus bhí mise i Maigh Eo ansin ehm roimh an Nollaig agus Oíche Nollag bhí muid ag ehm Páirc Spraoi, áit eicínt nach bhfuil Gaeilge ehm ann i ndáiríre ehm níl an Ghaeilge labhartha ansin ar chor ar bith agus bhí mé ag caint le fear ag an Páirc Spraoi bhí cailín beag aige thart ar chomhaois leis an gcailín beag s'againne agus bhí muid ag caint agus bhí siad sa bpáirc spraoi na cailíní ag ritheacht thart agus bhí muid ag coinneáil súil orthu agus dúirt mé leis ó beidh siad deas tuirseach anois anocht i mBéarla bhí mé ag caint dúirt mé ó beidh siad deas tuirseach anois anocht for the big man coming agus bhí sé sórt ag breathnú orm is what ní raibh a fhios aige gur Santy a bhí i gceist a'm ach ní hin rud a bheifeá ag rá i mBéarla ó the big man tá 's a'd nó duine ar the big fella b'fhéidir ach mar gheall go raibh mé ag cuimhneamh i nGaeilge mar gheall go raibh sé cloiste a'm chomh minic anseo, an fear mór. The big fella, Michael Collins, sin é Michael Collins, Mícheál Ó Coileáin. Santy, Santy a déarfaí anseo ar aon chaoi. Agus chuir mé rud suas ar Instagram nó TikTok, ansin roimh an Nollaig, mí ó shin gar a bheith anois. Is bhí mé ag fiafraí de dhaoine, tá 's a'd, céard a deir siad ag baile, an ndeireann siad Santa nó Santy agus fuair mé go leor daoine ag rá Santy. Níor dhúirt duine amháin fhéin Santa. Is é, i Maigh Eo chloisinn an dá rud, Santy agus Santa is dóigh. Sea. Ach is é mar gheall go bhfuil tionchar níos mó, tá 's a'd, ó Mheiriceá agus Sasana anois go bhfuil muid ag rá Santa níos minicí ná a bhíodh. Ach em. Cé mé gur fhág sé tá muid ar séasúr seacht, seacht ab ea, nó sé go Mad Men? Sé, sé.
Mm. Agus inné bhí muid ag breathnú ar eipeasóid, bhíodar ag caint faoi an, an cogadh i Vietnam agus caint faoi na, was it, bhí leaid óg, bhí sé ceapaithe goil, goil san airm agus ní raibh sé ag iarraidh agus eh, bhí muid ag caint faoi ansin, mé fhéin is, is Fionán agus eh, Nó bhí sé iachall, bhí sé draft, bhí sé sé, bhí, draft, sé, sé, sé. sé.
Agus bhí muid ag caint faoi, was it, ar cheart dhó goil ann nó nár cheart nó rud éicínt agus dúirt sé muis, ó, Cén sin? Cén sin ar cheart dhó goil go Inis Meáin? Agus níor ag- níor thuig mé Sure. seiceamh, dúirt mé go dtí Sure. Ó, ní- i Vietnam, ní in Inis Meáin. Sa- ní- tá- s- ní ní hé an rud céanna a chor ar bith eh, sa san barrúil. Ehm, so, ach eh, sea, séasúr a sé go Mad Men. Eh, tá muid gar a bheith críochnaithe. Bhí sé ar Netflix agus bhí muid, bhreathnaigh muid ar an chéad eh, chúig séasúr, bhuel, suas go dtí cúpla eipeasóid ó shin ar Netflix, mar sin, tá sé ar Disney anois, mar sin, tá muid ag breathnú, breathnú sin é, críochnóidh muid é ar Disney é. Ach em, níl a fhios agam, sa faoi deara go bhfuil an, an pictiúr, níl sé chomh maith eh leis an ceann bhí ar Netflix, an leagan bhí ar Netflix, go bhfuil sé Níl a fhios agam nó reception nó níl sé chomh soiléir chuig Bíonn sé ag léimeacht rud beag nó Sea, rud bíonn. éicint Ní mar dheacha sin. pictiúr caighdeán pictiúr féin, níl sé chomh mar a déarfá an resolution nó rud níl a fhios agam níl sé chomh maith is a bhí an ceann ar Netflix. Ach ehm tugaim faoi deara go leor rudaí mar sin. Ní hé go bhfuil mé go mór ar son Netflix nó aon rud ach tá mé ag ceapadh go mbíonn an caighdeán pictiúr níos fearr ná bhíonns ar Disney, tá sé sin tugtha faoi deara agam agus bíonn go leor sort,

Rud eile a chuireanns cantal orm le Disney ná ehm déanann sé sort mar a déarfá fast forward d'fhéadfá bheith ag breathnú air is imíonn an fuaim is déanann sé sort fast forward rud seo le b'fhéidir 10 soicind agus cailleann tú níl a fhios agam ní ní tharla sé sin riamh ar YouTube ní tharla sé riamh ar Netflix bhuel dhomsa ar aon chaoi ná ná aon áit ná RTÉ player ná TG4 player ach an oiread. Ach cheapfá an méid airgid atá ag Disney go mbeadh siad in ann just é sin a cheartú. Bhuel, tá sé tugtha faoi deara le b'fhéidir bliain anois i ngar a bheith go dtarlaíonn sé sin. Ó, ní tharlaíonn sé i gcónaí ach tarlaíonn sé anois is arís ach ar aon chaoi. Beidh an cailín beag sásta nuair a bheas muid críochnaithe le Mad Men mar aon uair a chuireanns muid air é, nuair a chloiseann sí an ceol ag an tús bíonn sí ag rá Slán, Mad Men! Sea, sea, Mar bíonn bíonn. sí ag rá slán aon uair atá sí ag iarraidh fáil réidh le duine. Má bhíonn muid ag caint le duine rófhada. Bhuel, má cheapann sí go bhfuil muid caint leis an duine rófhada, tosaíonn sí rá slán leob i lár an comhrá. Seabhas, sí gur brustar tí ag an siopa go háirid, mar casfaí duine cinnte orainn ag an siopa agus tá fhios agat, níl sí ag iarraidh, má bhíonn sí sa bpram, mar sin níl sí ag iarraidh a bheith suite sa bpram, is maith léi bheith bogadh, nó bheith ag goil áit eicínt. Mar sin, má bhíonn muid stoptha le cúpla nóiméad caint le duine, éiríonn sí. Well, thiceann, thiceann. Doesn't matter, díreach suite ansin, is ar circular, the right, anois, tá sé in am, anois, tá sé in am tae anois, mar a déarfá, tá sé in am coinneáil orainn. Bhuel, amantaí, amantaí bíonn sé go maith, mar bhfuil fhios agat, amantaí bíonn sé deacair comhrá a chríochnú má tá tú ag caint le duine, agus, eh, mura bhfuil mórán eile le rá, ach leanann an bheirt agaibh ar aghaidh caint, caint, agus bíonn tú ag iarraidh imeacht, ach bhfuil fhios agat, bíonn rud éicint eile ráite agus caithfidh tú coinneáil ort ag caint, amantaí bíonn sé úsáideach má bhíonn sí ann slán. Ó, sin é, caithfidh muid imeacht anois. Tá fhios a'm. Sea, bhuel, sea, mar níl, níl tú ag iarraidh a bheith borb, borb, tá fhios agat, níl tú, má, má tá tú i lár comhrá nó má tú, tá fhios agat ag iarraidh a bheith múinte, fhios agat, ach b'fhéidir go bhfuil rud éicint le déanamh agat nó b'fhéidir go bhfuil, níl fhios a'm, bhfuil tú ag éirí roinnt tuirseach ag caint leis an duine nó rud éicint. Agus, eh, sea, slán!
Ach, eh, bhfuil fhios agat freisin nuair atá tú ag cur WhatsApp go minic, má tá tú ag cur WhatsApp voice message amantaí ní féidir liom é a chríochnú agus bíonn mé sort ag an deireadh sort bhfuil fhios agat níl fhios agam cén chaoi é a chríochnú agus ansin amantaí caithfidh mé an rud ar fad a thosú ón tús arís mar tá praiseach mór déanta agam den chríoch. Mar sin tá tú díreach ag caint seafóid i ndáiríre, níl, níl, níl tú ach sort ag rá, níl, níl mórán ciall. Sea, bhuel, sin an chaoi, nuair a bhímse ag déanamh podchraoladh liom féin, sin an chaoi a bhraithim go minic. Bhuel, tá mise ag caint leatsa anois agus má bhíonn tusa ag caint liomsa anois, tá an bheirt againn ann. Tá fhios agat, má bhímse sa chaoi caint le b'fhéidir 20 soicind nó rud éicint, níl fhios agam. Agus tá mise críochnaithe, nó i ngar a bheith críochnaithe leis a' rud bhí mé a' rá, beidh tusa in ann teacht isteach agus do thuairim a thabhairt ar an rud a dúirt mé, nó nó sa, go nádúrach, sort. Ach nuair atá tú ag caint leat féin, tá sé an-deacair é sin dhéanamh, tá fhios agat, le, le níos mó. Bhuel, sé, sé an rud céanna é. Tá, tá podchraoladh is dóigh ar bhealach ar nós teachtaireacht mór fada WhatsApp. Tá sé ar nós teachtaireacht mór le chuile dhuine atá ag éisteacht linn, sea sórt WhatsApp mór fada do chuile dhuine. Sin é, ach is maith liomsa go minic nuair a fheicim ó mo chairde teachtaireacht WhatsApp cúig nóiméad nó níos mó, bím mar, 'Á, seo iontach anois mar tá mé in ann play a bhrú, tá mé in ann b'fhéidir rud beag glanadh a dhéanamh nó rud beag níl fhios agam mo chuid smidiú a dhéanamh agus éisteacht leis seo ag an am céanna. Agus go minic bíonn sé sórt suimiúil le. eolas suimiúil nua nó rud iontach. Is maith liom é sin. Mar má bhí eachtra eicínt a tharla nó rud eicínt ceart. Sea, sin é. Nó b'fhéidir gur tú fanacht ar update faoi rud eicínt a tharla i saol do charad nó rud eicínt ach em. Ach, sea, amantaí bíonn, bíonn sé go deas díreach chat deas fada a fháil. Tá a fhios agam go leor daoine a cheapfadh nach b'fhearr sin ach sin an fáth go bhfuil tú in ann é a chuir em Sea. faoi dhó an luas. Sea. Sea, timpeall go cúig nó a dó. Tá dó ró-éasca. dhomsa. Braitheann sé ar an duine. Tá daoine áirid labhrann siad an-mhall agus ansin daoine eile labhrann siad i bhfad. Mé fhéin is mo dheartháir nuair a bhíonns muid beirt le chéile labhrann muid an-éasca go deo agus ní gá, ní gá é a chur ar two speed mar tá muid cheana fhéin ar two speed. Ní gá, ní gá. Ach em chuir mé an lóistín in áirithe le haghaidh, cén rud? Scrabble.
Sea an, an comórtas Scrabble i gCorcaigh. i mí Márta, mar sin tá mé ag súil go mór leis sin. cupla mí eile. Sin é. Sea, caithfidh mé traenáil a dhéanamh? Ó, ní mór. Sea, ní mór. Bhuel, an rud atá mé ag déanamh faoi láthair, níl 's agam an cheart dom a bheith ag plé mo chuid stráitéisí ach tá mé ag foghlaim na focla uilig le dhá litir atá ceadaithe i Scrabble agus tá céad agus ocht fhocal atá cead le dhá litir a úsáid. Mar sin tá mé ag foghlaim sin agus céard is brí leo mar ní maith liom focal a chur síos muna bhfuilim in ann a rá céard é féin mar níl a fhios agam tá rud éigin sin nach bhfuil ró dheas faoi sin. Tá a fhios agam. Ach Tá a fhios agam.
tá mé le iad sin a fhoghlaim, sin an príomhrud. Mar so tá céad agus ocht focal Béarla Béarla dhá litir. le dhá litir. Ceadaithe. Ceadaithe i Ceadaithe Scrabble.
Scrabble. Ceadaithe i Scrabble. Ach tá cuid acu ann ní maith liom iad ar chor ar bith agus ní bheidh mé ag iarraidh iad a úsáid muna bhfuil gá géar leo, mar Tá. shúmpla za nó, níl a fhios agam, sin.

Ach sea, rudaí mar sin atá seafóideach sort. Ach luachmhar, luachmhar. Sea, ach sin tá rudaí eile, you know, what's it, chi, an fuinneamh sin i sort traidisiúin Síneacha, QI chi. Sea. Agus cúpla rud eile, tá cineál, tháinig an ceann seo suas cúpla babhta, nach, an cineál bó sin, zó, ba, ze, zo. Sea.
Nó an ZO. ZO, Sea, b'fhéidir. Sea, tá mé ag ceapadh. Tá sé sin an-luachmhar. Tá. Aon rud le Z. Bhuel, más féidir leat dhá fhocal a cheangal le chéile agus ansin beidh tú in ann, a úsáid, má chuireann tú síos ZO, Zo, ach ansin má bhíonn, níl a fhios agam quiz nó rud eicínt Sea. freisin agat, bheifeá ag fáil, na pointí le haghaidh an dá fhocal in áit díreach focal amháin. Mar sin, sin an straitéis atá agamsa faoi láthair. Agus a chur ar double word score nó triple word score nó triple letter nó rud éigin mar sin. Ach tá tú in ann a fheiceáil ar líne ar an suíomh Scrabble cén sort rankings atá ag daoine difriúla a bhíonns ag imirt go minic ach níl aon ranking agamsa mar níor imir mé i gcomórtas fós. Mar sin, is dóigh tar éis an chomórtais seo beidh ranking eicínt agam.

Bhuel, is maith liom tae, am nach bhfuil muid ag tóigeáil. Sé go deas. Rooibos, rooibos tain. Is maith liom tae rooibos. Ach céard sin muid ag rá, á sea, cad é, sea, cén áit a bhéas tú? Ar an ranking. Sea. Ní thuigim cé chaoi a n-oibríonn sé, mar bhreathnaigh mé ar an liosta agus chuile dhuine tá uimhir in aice leob. Tá mé ag ceapadh go oibríonn sé sa chaoi cosúil leis sin go daoine a bhíonns ag rith marathons. Bíonn sórt am a bhíonns acub nó rud éicint mar sin. Ní thuigim go díreach. céard é féin ach Bíonn am bhfuil fhios a't ar leith agus nuair atá tú ag clárú go marathon, caithfidh tú do ranking a chur isteach, tá mé ag ceapadh, agus ní ní gá go mbeadh. Sa gcaoi nach mbeidh tú sa mbealach ar dhaoine eile, ab in, nó. Tá mé ag ceapadh, bíonn daoine eagraithe de réir an ranking, ach tá mé ag ceapadh freisin nach mbíonn. nach ligeann siad cead go chuile dhuine é a dhéanamh i gcónaí. Ó, sea. Na rudaí móra sórt, Sea, ní sea. ligeann siad cead go chuile dhuine. Á, sea, bhuel ní bheadh tú ag iarraidh daoine sa mbealach, níor muca Sea, cluichí sin é. oidheach sórt, sea, sea, cinnte. Nó tá mé ag caint faoi na marathons, ní faoin scrabble. Ó, go maith, Ligeann siad cead go cheann muid ag caint faoi chuile dhuine. scrabble, cheann muid ag caint faoi scrabble, á, sea. Ní, níor fhreagair siad mé fós, chuir mé ríomhphost ag fiosrú eh, Tá. cé chaoi le clárú ach caithfidh mé dul i dteagmháil leob arís fáil amach go díreach cad é cad é an scéal. Mar sin, tá mé ag súil go mór leis sin, sin an rud ar mo liosta go fiche fiche a sé gur mhaith liom déanamh. Rud Tá. eile ná níos mó leabhar a léamh ná léigh mé anuraidh. Léigh mé an, bhí mé an-sásta leis an méid a léigh mé anuraidh, ocht gcinn déag a léigh mé. Tá. Em, ach i mbliana tá mé ag iarraidh ar a laghad fiche a léamh agus tá mé ag iarraidh go mbeidh ar a laghad ceann acub sin i nGaeilge mar is Tá, leabhar cuma. Béarla uilig a léigh mé i mbliana. Eh, anuraidh. Anuraidh, sea. Sea, go maith, go maith, go maith. Bhuel, mar a bhí muid ag rá, tá mé ag ceapadh go raibh muid ar feadh cúpla seachtain ó shin leis an bpodcast deireanach. Tá an guitar sin, tá mé ag breathnú air ansin, tá sé sa gcúinne sin is tá go leor dusta timpeall air, ar an gcása, mar seo. Ba mhaith liom an guitar a fhoghlaim. Is ea, ní hé go bhfuil mé ag iarraidh a bheith iontach maith ar an guitar ná tada, ach a bheith in ann, tá's a't, a bheith in ann cúpla port a chasadh agus, tá's a't, Bhuel, déarfainn gur rud maith é. Rud maith é bheith in ann ceol a chasadh. Tá mé in ann, tá mé in ann an fheadóg mhór a chasadh, mé sórt as cleachtas, tá mé in ann rud beag torann a dhéanamh ar an mbosca ceoil, sórt, ach déarfainn gurb é rud maith é. Tá go maith don intinn freisin agus don brain, mar a déarfá, bheith in ann ceol a chasadh, nó rud ar bith a dhéanann tú le do chuid lámha, tá, is rud maith, rud folláin. Is bíonn daoine ag rá, má tá tú ag iarraidh rud éicint mar sin a fhoghlaim, uirlis ceoil nó rud éicint, tá sé níos fearr é a dhéanamh nuair atá tú fós i do dhéagóir nó nuair atá tú fós réasúnta óg. Ach ní cheapaim go bhfuil aon bhunús leis sin. Sé an fáth go bhfuil sé sin, bhfuil fhios a't, go gceapann daoine é sin, mar gheall go bhfuil níos mó am a't nuair atá tú níos óige. Níl, níl aon pháistí a't, bhfuil fhios a't, níl jab a't, jab lánaimseartha. Tá níos mó am a't a bheith ag, ag cleachtadh an cheoil ach tá a fhios agat nuair atá tú níos sine tá níos mó freagrachtaí ort agus. Sea. Á tá, tá. Cinnte. Tá a fhios agat cén t-am a mbeadh tú in ann an guitar a chleachtadh is é nuair atá an cailín beag ina codladh is dóigh go bhfuil an t-aon uair. Sea ach bhuel nuair atá sí ina codladh ní hin am rómhaith bhuel mé na a dúiseacht. Á sea d'fhéadfadh an power a chleachtadh an céanna.
Sea sea cinnte. Ach ach is rud maith is rud maith. Níl aon rud faoi tá a fhios agat sé d'intinn an. tá a fhios agat, bíonn daoine ag ceapadh rud eicínt faoi, ó tá níos mó plasticity nuair atá tú níos óige agus tá, sin an fáth go bhfuil sé níos éasca duit é a fhoghlaim ach tá mé ag ceapadh gur tháinig rud eicínt amach a rá ní hin an cás sé mar gheall díreach go bhfuil níos mó ama ag daoine óga agus. Bhuel, luíonn sé le réasún, luíonn sé le réasún. Sea luíonn sé le réasún mar gheall eh. rud céanna le bheith sórt aclaíocht nó bheith scafánta. Tá sórt go leor daoine nuair atá siad ina gcuid fichidí, deir muid, ag imirt go leor football, go leor peil nó ag déanamh go leor aclaíocht is rudaí. Ach ansin nuair a fhaigheann siad sórt rud beag níos sine nuair atá siad b'fhéidir ag déanamh ar tríocha nó mar sin, b'fhéidir nach mbeidh siad ag imirt an oiread football nó peil nó ag déanamh an oiread aclaíocht. Agus ansin faoin am a bheidh siad b'fhéidir ina gcuid tríochadaí, 35 nó ag déanamh ar dhá scór, b'fhéidir go leor daoine nár imir siad peil le. 10 mbliana nó mar sin is is cailleann siad ní bhíonn siad chomh scafánta tá a fhios agat beidh méid áirid tá a fhios agat b'fhéidir nach mbeidh tú chomh scafánta deir muid duine atá dhá scór bliain ní bheadh sé chomh scafánta le duine a bheadh deir muid scór deir muid le haghaidh sórt ach fós féin d'fhéadfá a bheith i bhfad níos scafánta ach stopann go leor daoine is tá tá a fhios agat um, sórt mar shampla rud an-simplí ach nuair a chuimhníonn tú air um, tá a fhios agat deir muid go leor daoine atá Cuir i gcás, atá ag éisteacht anois atá b'fhéidir os cionn tríocha nó ag déanamh ar dhá scór nó os cionn dhá scór. Rud atá suimiúil cuimhniú air ná cén t-am deireanach ar dhéan tú sprint, sórt sprint ceart amach 's amach le tá a fhios agat, chúig soicind nó mar sin. Go leor daoine b'fhéidir is ea blianta, b'fhéidir go bhfuil sé deich mbliana. Tá mé ag B'fhéidir.
ceapadh mé féin, an t-am deireanach, nuair a bhí mé deireanach ag an bád, bhí mé ag sprint ón carr. Sea.
Sea. Ach s- tá a fhios agat nuair a chuimhníonns tú air, c- cén t-am deireanach, tá a fhios agat nuair a bhí tú scór, fiche is a haon, fiche is a dó, suas go dtí fiche is a cúig, sé bliain d'aois nó rud mar sin, tá mé cinnte, tá a fhios agat tá mé ag imirt peil nó

Bíonn muscles an-tábhachtach go deo. Matáin, ab ea?
Sea, an-tábhachtach go deo. Ah, beidh Gaeilge agat fós.
Sea. Ach tá a fhios agat go háirid nuair atá daoine ag éirí níos sine, tá a fhios agat os cionn dhá scór, caogaidí, seascaidí nó mar sin. Cabhraíonn sé, tá a fhios agat le rudaí nós osteoporosis is rudaí mar sin a sheachaint. Agus freisin tá a fhios agat, ceann de na príomhchúiseanna a mbíonn timpiste ag daoine atá sort níos sine, sort seascadaí suas b'fhéidir ná sort titim, sort an balance, ní bhíonn, ní bhíonn cailleann siad an sort smacht, sort balance mar sin má bhíonn tú na muscles seo a láidriú, déanamh sprints, agus ní gá dhuit a bheith ag déanamh sprint chuile lá nó ach léigh mé sin le journals foinseach uair sa tseachtain, má bhíonn, sé an rud buntáiste a bhaineanns leis Ní thógann sé ach cúpla soicind, mar sin, nuair atá mise amuigh ag siúlóid le Sonny, go minic, b'fhéidir, déanaim trí nó ceithre sort sprint, b'fhéidir, just cúig soicind, beidh mé tugtha, agus tá tú ag rith chomh héasca is atá tú in ann, is níl sé ró, ach tá sé an-ghairid. mar sin mholfainn go dhuine ar bith, mar cuireann go leor daoine béim just a bheith ag déanamh rásaí déarfaidh muid chúig K nó deich K mar shompla. Tá sin go maith ach ní bhíonn tú ag láidriú na muscles an type one matáin seo. mar sin, duine ar bith atá ag rith chúig K nó deich K nó níos faide, nó duine ar bith déan corr-sprint anseo is ansiúd, má bhíonn tú amuigh leis an ngadhar nó amuigh ag siúlóid ag páirc peile nó áit éicint, déan cinnte anois nach em. agus, d'fhéadfá just sprint b'fhéidir, you know le chás éicint nó mar, ní mholfainn, tusa mar níl sé ró, go háirid go dhuine nach bhfuil, nár rinne é le deich mbliana nó níos mó, is mar a déarfá, sórt of shock, baineann sé geit as an gcolainn, mar tá sé dian. Céard fút féin, cén t-am deireanach a rinne tú féin é, nuair a bhí tú ag goil ag an mbád ab ea? Sea, tá mé ag ceapadh, tá mé ag ceapadh go raibh mé ag súil leis an gcailín beag ag an am ach bhí mé an-luath. Ó, sea. Sea, bhí sé an-luath ach bhí an bád Agus faoin am a bhí áit a'm le an carr a pháirceáil, bhí sé sa samhradh tá mé ag ceapadh, mar sin bhí an áit sách plódaithe. Sea. Ach ansin bhí orm rith le bheith in ann Sea. le bheith in ann bheith ar an mbád in am ach. Agus rud an, ní chuimhníonn tú air. Rith chomh héasca is atá tú in ann. Nó cé mhéad dínn a dhéananns é sin? Agus le bheith féaráilte, tá mé ag ceapadh nach raibh mé ag rith chomh héasca agus a bhí mé in ann. Á, ní, bhuel, bhuel, tá súil agam nach raibh má bhí tú ag iompar an t-am sin chéanna. Ní rinne sé sin dhom. Ar fhéach, is cuma. Ach, sea, mar sin, sin an Scrabble agus an Guitar agus leabhra, bhí tú a rá. An bhfuil aon rud eile? a bhí tú ag cuimhneamh ba mhaith leat a dhéanamh níos mó? Eh, níl, níl mar tá mé ag iarraidh é a choinneáil réasúnta simplí agus nach mbeidh an iomarca ar mo liosta mar déanann mé dearmad ar rudaí má Ah, sea. bhíonn. Sin an rud, má tá an iomarca, má tá an iomarca rudaí, ní dhéanann tú aon rud. Ach má tá just rud nó dhó, eh, tá mé ag ceapadh go bhfuil seans i bhfad níos fearr go n-éireoidh leat. Sin é, agus tá mé, bhuel tá mé ag súil go mbeidh an turas, ní díreach go um comórtas Scrabble ach tá mé ag súil le dhul go Corcaigh freisin mar bhí muid le dhul go dtí an Spáinn le breathnú ar an eclipse na gréine. Eclipse iomlán na gréine a bhéas i mí Lúnasa ach bhí mé ag smaoiniú faoin teas agus fiú sa, ó, cailín beag agus bhuel muid féin freisin bheadh sé an-mhíchompóirteach Braitheann tusa an-sásta go deo anois nach bhfuil muid ag goil go dtí an Spáinneach, nach mbeidh muid ag goil go dtí an Spáinneach. Tá mé ag ceapadh nár bhfiú é.
Bhí mé ag cuimhniú ar pun duit ansin, sórt leath Béarla ar Ghaeilge. Mar sea, bheadh sé sórt Lúnasaí, Ghaeilge. Spáinn mí Lúnasa sa. Sea, agus freisin mar gheall ar an. Tá tú ag caint faoin ngealach freisin, freisin mar gheall ar an eclipse. Sea, an teas, an teas.
Sea, ach raibh, nuair a bhí tú ag déanamh an pun sin, raibh tú ag cuimhniú ar an ngealach freisin, le Lúnasaí. Bhí, bhí. Sea, bhí, sea. Sea, sin ceann maith. Is maith liomsa pun a chuireanns olc orm, mar ansin bím ag iarraidh pun níos fearr, cuimhniú ar pun níos fearr ach. Sea. Gheall mé go mba ait an cuma a rá. Sin an t-am a cheap mé go raibh mé ag éirí níos fearr leis an nGaeilge mar gheall, bhí mé in ann tosnú ag déanamh puns i nGaeilge. Mar thaitníonn sé go mór liom a bheith ag déanamh puns i mBéarla go minic ach em is eh is eh i nGaeilge ansin a thosaigh mé ag déanamh na puns eh. tar éis go mbíonn. Tá, sa, den cluiche sin bhí ar dár saoire Cén t-ainm a bhí arís? Word Think Words. Think Words. Ó bhí sin iontach. Bhí sé sin go maith.
Bhuel, rud a bhí muid bhí muid in ann focla Gaeilge agus Béarla a úsáid. Sea, sin é, mar sin bhí buntáiste ann. Sea, bhí buntáiste. Ach bhí cuid nuair atá tú faoi bhrú, sin an rud a dhéanann tú sa gcluiche ná faigheann tú sórt catagóir, mar shampla, b'fhéidir go bhfuil an catagóir teangachaí agus ansin tá litreachaí san aibítear i gciorcal agus má dheireann tusa teanga a thosnaíonns le C, a Sam? Sínis nó. bhuel, S. Tá sé, Chinese. Tá sé, sea. Brúnn tú síos an C agus ansin tá na litreachaí eile fós fágthaí is caithfidh tú cuimhniú ar. teanga a thosnaíonns leis na litreacha sin. Is tá mé ag ceapadh go raibh muid ag déanamh an category sin teangachaí agus bhí E fágthaí suas chomh fada Sea. agus bhí muid uilig Ó! agus dúirt mé Em, El- Elvish! agus ansin ag an deireadh deir muid Níor chuimhnigh muid ar English! English! An ceann is sórt Sea, is tá sam. mó Á, pff, cinnte. ach eh, Tá sea, sam. ach nuair atá tú faoi bhrú agus tá daoine ag breathnú ort Sea. Bíonn sé an-deacair cuimhniú ar An Spáinnis, an fhocal.
brú, sin an rud, brú, sin an, na rudaí Ach sin. is, is, sea, bhain muid an-spraoi as an gcluife sin, bhí sé iontach, think Yeah. words. Think words. Tá mé ag ceapadh go raibh sé ar an Late Late Toy Show, sin an áit a chonaic Ah. sé. Bhuel, sin rud na, Gaeilge nó Béarla, ní, ní dhéanann sé aon difríocht, is an teanga ar bith, teanga ar An bith. ceann eile a thaitin go mór liomsa ach níl 'fhios a'm an raibh tusa chomh tógtha sin leis ná an one percent club. Níor thaitin sé liom.
Sea, fuair mo mham leabhar eh, bunaithe ar an Cluife sin a bhíonn sé ar teilí agus. ITV nó BBC? Níl 'fhios a'm, ní fhaca mise an clár riamh ach thaitin sé go mór liom an quiz. Tá mé ag ceapadh ITV. Mar ní chaithfidh tú aon rud a bheith ar eolas agat, aon sort eolas, ach caithfidh tú rudaí a oibriú amach. Mar sin tá sé bunaithe ar an sort logic níos mó ná rudaí a bheith foghlamtha a'd. Sea. Sea, sea. Ní tráth na gceist atá ann sa quiz, is rud a chaithfeas tú oibriú amach. Is cineál sé sort fadhbannaí a chaithfeas tú oibriú amach agus an chéad ceann bíonn sé bhfuil 'fhios a'd bíonn sé réasúnta éasca bhfuil 'fhios a'd fuair 90% den daonra ceart é agus ansin an chéad ceann eile fuair 80% de dhaoine ceart é 70 60 50 síos go dtí 1% agus bhfuil 'fhios a'd níor éirigh liomsa bheith sa 1% club fós ach ní fós ach thaitin sé linn ach an rud a bheadh

B'fhéidir déanfaidh mé iarracht arís ach tá 'fhios a'd ar na laethanta saoire nó bíonn tú níl tú ag iarraidh a bheith ag cuimhniú ró tá 'fhios a'd. Tú ag iarraidh do bhrain a chur ar 50% nó. Sea, sea, is má cotadh na riail is ort. Déanaim féin é sin is arís tá 'fhios a'd go minic má tá mé má tá mé ag imirt cluife ar mo Steam Deck ar nó ar an Nintendo nó rud éigin níl mé ag imirt chomh minic sin na laethanta seo ach go minic díreach cuirim ar an ar an Tá 'fhios a'd deir sé cén deacracht atá tú ag iarraidh an rud difficulty level díreach cuirim i gcónaí sa díreach normal. Tá 'fhios a'd faigheann tú go minic bíonn sort deacair, deacair, an-deacair nó an-deacair go deo sar ní ní no no no níl aon suim a'm ansin díreach coinním ar an ar an ní ní níl tú ag iarraidh go mbeidh sé ró réidh ach níl tú ag iarraidh go mbeidh sé ró dheacair ach an oiread. Sin é tá tú fós ag iarraidh dúshlán ach Sea sea ach níl tú ní an iomarca de dhúshlán. sea go díreach.
Beidh mise ag dul go Baile Átha Cliath arís amárach Den darna uair taobh istigh de thart ar mhí, agus tá sin sórt neamhghnách dhomsa mar d'fhéadfainn dul bliain nó dhó gan dul go Baile Átha Cliath ach caithfidh mé dul ann mar gheall ar an obair arís ach tá 'fhios a'd céard a chiallaíonn sé sin? Tá go maith. Donuts Víoganach! Go deas.
Bhuel, tá súil agam go mbeidh tú in ann rud a thabhairt abhaile gan iad a ithe ar an mbealach. Bhuel, sin rud faoi ná ní sheasann siad sách fada. Níl 'fhios a'm. Beidh siad imithe thar téarma faoin am is a bheas mé ar ais. Sea.
Um, sea, bhuel, phléigh muid é sin cheana, nár phléigh? Um, sea, dúirt duine eicínt sé nuair a dúirt sé i mBéal Feirste, is cosúil go bhfuil, eh, déanann siad donuts an-deas i mBéal Feirste, mar Sea, sea. b'fhéidir go mb'fhiú.
Ó, sin rud eile gur mhaith liom déanamh i mbliana ach dul ag an Oireachtas. Ó, sea.
Bheadh sin go deas. B'fhéidir go mbeadh cailín beag, rud beag ró-óg, Sea, b'fhéidir, sea.
le taitneamh a bhaint as, ach b'fhéidir go mbeadh sé suimiúil dul ann, mar ní raibh muid ann riamh agus sin, D'fhéadfadh tusa sin, a dhul ann le t'aonar ar t'fhear agus fanfaidh mise ag cailín beag, sea. Beidh sé i mBéal Feirste aríst, an mbeidh. Tá fianaise anois ann gur go raibh tú sásta é sin a dhéanamh, mar sin beidh mé in ann an clip seo a chasadh dhuit. Tá más i nGaillimh nó fiú i Maigh Eo, nó áit éicint b'fhéidir go ngabhfainn ann, ach ait ar fhad, tá spá eile chomh maith. Bhuel, má éiríonn go maith linn dul go Corcaigh i mí Márta, má thaitníonn an turas leat, b'fhéidir go dtaitneodh sé leat dul go Ciarraí ansin i mí na Samhna.

Os ná te cheana féin. Sea. Is dóigh go bhfuil cheana féin. Is dóigh nach mbeidh aon áit san óstán a bheas, an Gleneagle ab ea a b'in na línte? Bhuel, sea, nor an mharbh nor a fhraoch í. Abhrú nor a. Ach b'fhéidir go mbeidh sé lán áit eile sort timpeall. Sea, ga, sea, má tá, má tá tú in ann a shiúl b'fhéidir taobh istigh de leathuair nó mar sin, ba cheart go mbeadh sé sin. I gCill Airne nó Trá Lí? I gCill Airne, ab ea? I gCill Airne, tá mé Sea, i gCill Airne, ag ceapadh. sea. Ba mhaith liomsa dul ann mar was it, feicim ar Instagram agus rudaí daoine ann agus Sea. airím rud beag FOMO ag breathnú air. sea. Bhfuil a fhios agat, díreach dul ann uair amháin díreach le breathnú ar chéile sin? B'fhéidir, b'fhéidir. Bhí tusa ann sea. cúpla uair, nach raibh. Ah, nuair a bhí mé i mo dhéagóir, nuair a bhí mé i mo dhéagóir. em, sea, leis a- leis an scoil, turas scoile sort faoi shamhain a dtint ort. Thaitin sé go mór liom, bhí videos an-ghleoite de pháistí óga ag rá sort dánta agus bhí sé sin go deas, sea, tá súil agam anois más maith léi nuair a bhéas an cailín beag rud beag níos sine gur féidir é a dhéanamh.
Sea, i gceann trí nó ceathair de bhlianta nó nó mar sin, le cúnamh Dé. Ach sea, bheadh sé sin go deas, bheadh sé sin go deas cinnte. Ach díreach, ní maith liomsa bheith sort meascadh le go leor daoine is rudaí, is maith liomsa sort dul amach domsa, díreach, tá an chat thar mo fad, dá mbeadh muid in ann óstán nó lóistín a fháil nach bhfuil san áit féin ach atá gar don áit, mar sin, bhfuil a fhios agat, a bheith in ann éalú ansin. Sea, tá a fhios agam. sea, tá ceart go leor, díreach, airím sort tuirseach tar éis a bheith timpeall ar go leor daoine agus bheith ag caint le daoine is rudaí, níl a fhios agam. Ach tá tusa a mhalairt, is maith leatsa bheith. Bhuel, is maith liom am dhom féin freisin, ach níl aon fhadhb orm a bheith measctha le daoine. Is aoibhinn leat bheith measctha le daoine. Bhuel, i bhfad níos mó ná mise ar aon chaoi, tá tú cinnte. Is maith liom am dhom féin freisin, mar tar éis na Nollag ansin, tar éis bheith ag casadh le go leor agus sort gaolta agus cairde is rudaí, bhí mé an-sásta thíocht abhaile agus díreach, leabhar a léamh agus sin é, gan bheith. aon choinne bheith ag caint liom nó aon rud mar sin. Sea, tá sam. Mar sin is tá an meascán go maith. Sea, tá, tá an meascán go maith. Ach b'fhearr leatsa
níos lú meascán. Sea, ba mhaith, sea, cinnte. Ach, tusa, bhuel, freisin, bíonn grúpa, ar nó sin an rud faoin Nollaig, bhí, tá mé ag ceapadh gur phléigh muid é sin cheana freisin, sort, bíonn brú, tá sort brú áirid a bhaineann leis an Nollaig, mar airíonn tú go bhfuil sort iachall ort castáil le chuile dhuine. Sea, ní hé, ní hé nach bhfuil mé ag iarraidh a bheith ag castáil le daoine ar bith, ach tá sé an chaoi, airíonn tú nós go bhfuil sort brú caithfidh tú caithfidh muid caithfidh muid de chuile rud caithfidh muid de chuile rud, sin an rud nach dtaitníonn liom, sort an brú sin. Ach, ach ansin nuair a bhíonns mé ag castáil leis na gaolta is mar sin bíonn mé, bíonn mé sásta, bíonn mé sásta gur dhéan mé gur chas mé leo, sort Ach deochann an brú sin, ní maith liom an certain brú sin, ach féach, tá mé sna flaithis atá ar an saothar mar sea, ní bheidh gá dhomsa gabháil aníos le scamaill ar fhéach a dtearn. Ach ní dhéarfainn go bhfuil aon rud eile, bhfuil aon rud eatain? Tá mé ag ceapadh gurb in chuile rud anois, sea, b'fhéidir go bhfágfaidh muid mar sin é, an chéad eipeasóid de fiche fiche a sé.